Is áit í seo atá iontach cóngarach do mo chroí. Tháinig mise go Teileann anseo go Coláiste Aoidh Mhic Bhricne an chéad uair in 2001. Is dócha nach raibh mé ag iarraidh teacht chun na Gaeltachta ar an chéad dul síos ach mar cineál de rite of passage cuireadh anseo mé. Is maith sin aici. Sin é. Bhuel, an méid sin daoine ann, yeah. Ag fir fir uaine. Níos fearr ná mar a bhí ag Cois 7 Dún Laoghaire ansin, mar a tharlaíonn sé. Is cuimhin liom an t-am sin gur chliceáil rud éigin, gur mhothaigh mé difear ón Ghaeilge mar a bheadh ábhar seomra ranga ann insa scoil, gur thosaigh mé ag amharc uirthi mar theangaidh pobail, mar theangaidh bheo. Is áit í Teileann atá iontach saibhir i dtaobh cúrsaí teanga, i dtaobh cúrsaí ceoil agus cúrsaí béaloidis agus mar sin de, agus is dóigh liom go bhfuair muid i gcónaí blaiseadh den oidhreacht shaibhir pobail sin nuair a bhí muid ar cuairt insa cheantar seo. Mhothaigh muid go raibh nasc iontach daonna againn leis an choláiste agus leis an talamh, leis an sliabh agus leis an ché agus leis na tithe a raibh muid ag stopadh iontu. Thug an Ghaeltacht an splanc sin a lig domh na deiseanna breise sin agus an oidhreacht bhreise sin a chuardach agus a aimsiú insa deireadh. Ó na laethanta órga sin nuair a bhí mé trí bliana déag nó ceithre bliana déag, is dóigh liom nár amharc mé siar ó shin. ó shaol a bhí cineál aonteangach agus shaol aonchultúrtha from a rud a bhí ilteangach agus ilchultúrtha agus a d'oscail mo shúile agus mo inchinn don cineál don ghluaiseacht cultúrtha domhanda seo. Nuair a dhéanaimse aon chomparáid idir Paddy Ó Tiarnaigh in 2001 agus Paddy Ó Tiarnaigh in 2019 chun tosaigh leis an Dream Dearg, tá sé mar a bheadh dubh agus bán ann, cith agus dealán. Baineann an Dream Dearg le glúin úr gníomhaithe teanga, ní amháin ó thuaidh ach ar fud an oileáin seo, mise mar dhuine acu, atá ag iarraidh rud éigin a dhéanamh a athraíonn an domhan ina bhfuil muid beo ann. Is síneadh é an Dream Dearg ón eispéireas a bhí agam féin agus atá agam féin agus go bhfuil mé ag iarraidh cuid den bhunfhuinneamh sin atá i mo bholg a thabhairt ar ais, ní amháin ins an Ghaeltacht seo ach an Ghaeltacht mar fheicim féin í mar choincheap a spréadh amach ar fud na Sé Chontae. Ceann de na fáthanna ar éirigh leis an Dream Dearg riamh anall ná go raibh pobal na Gaeilge iad féin chun tosaigh agus i gceannas air. Agus cuma cá háit a raibh muid, bhí muid ar shráideanna Iúr Cinn Trá, bhí muid ag Cnoc an Anfa i lár Bhéal Feirste nó go raibh muid ag an Guildhall ansin i nDoire.

Tá Acht na Gaeilge uainn anois!
Is dóigh liom nuair a bhí mé ag teacht chuig an choláiste i Dillon nár thuig mé an cineál aistir a bhí ag dul ar aghaidh. Agus is dócha go bhfuil an coincheap sin ag dul ar aghaidh faoi láthair leis an Dream Dearg. Is é an bunrud anseo ná go bhfuil muid ag iarraidh pobal a chruthú atá muiníneach agus cumasach agus glórach agus gníomhach. Creideann tú go bhfuil an todhchaí níos fearr sin, gur féidir linn í sin a bhaint amach, gur féidir linn an domhan nua timpeall orainn a chruthú. Ach gur gá do na daoine óga sin a bheith lárnach ann. Agus is dóigh liom an rud atá uainn ná an coincheap seo ar cad is Gaeltacht ann, domhan inar féidir linn a bheith beo ann, le meas, inár rogha teanga féin.
Jam. Brush. Lay.